padali namwali wina amene adali ndi mayi ake koma adalibe bambo mayiyo adali osaona ngakhale adali osaona ankagwira ntchito mwamphamvu adapata ndalama zomtumizira mwana wakeyo ku sukulu kukaphunzira mwanayo ankakhonza ku sukuluko ndipo mayiyo adagwiranso ntchito kuti atumize namwaliyo ku sukulu imene ophunzira onse amagonera komweko kuchokera kumudzi kwa mwanayo kupita ku sukulu yatsopano kumakwana mitunda yosachepera isanu mayiyo adali kufika ku sukuluko nthawi ndi nthawi koma kudaoneka kuti namwaliyo samafuna kuti mayi ake azifika ku sukuluko ngakhale namwali adali ndi abwenzi ambiri sadawauze za mayi ake chifukwa adali osaona ndiponso osauka namwaliyo samawayitana mayi akewo kuti amayi pamaso pa namwali anzake mayiyo samadziwa kuti mwana wake samakondwera naye koma iye amangokumbukira ntchito yayikulu imene amagwira yomtumiza namwaliyo ku sukulu ena mwa anamwali apasukulu amadziwa kuti namwaliyo mayi ake adali yemwe amafika ku sukulu nthawi zonseyo mayi akafika ku sukuluko monga adazolowera anamwali ena apasukuluko adazolowera kufika kukacheza naye pofuna kuona ngati adzayamba kukamba nkhani zina ndi zina zakumudzi namwaliyo amati akaona anamwali anzake akufika iye amayamba kunena mawu omuuza mayi uja kuti achoke azipita kumudzi chifukwa dona wamkulu samalola anthu ochokera kumudzi kumakhala kusukulu kwa nthawi yayitali mayiyo pomva mawu awo adali kuyesa kuti ndi zoona ndipo adali kuchoka pamalopo nthawi yomweyo izi zidachitika kwa nthawi ndipo anamwali ena adali ozizwa moti adamufunsa namwali mzawo uja kodi iwe amayi amafika kuno nthawi zambiri aja ndani yako iwo aja ndi mmodzi mwa anthu okalamba amene amakhala m'mudzi mwathu ambiri mwa anamwali omwe ankacheza naye amadziwa kuti iye adali kunena zonama chifukwa mayiyo anali mayi wake weniweni mbiri imeneyi idafala pa sukulu ponsepo kuti iye adaoneka kuti adali namwali wa mtima wina adalipo anamwali ena omwe amakhulupirira kuti mayiyo sanali mayi wake koma kuti adali mmodzi wa mayi ena okalamba m'mudzi mwawo monga iye mwini amanenera masiku ena mayiyo sadali kufika koma adali kungotumiza zina zofunika kwa namwaliyo kusukuluko iye amazilandira mokondwera koma samafuna kuti mayi wake azifika kusukuluko namwaliyo adali waluso ndiponso ogwira ntchito kwambiri monga momwe mayi ake adaliri cholinga chake namwaliyo chidali kupitirira ndi maphunziro kuti adzalowe ntchito yomwe amayikhumba ya mchipatala masiku ambiri adapita mayiyo asadapitenso ku sukulu uja tsiku lina iye adachoka kwawo kupitanso kuti akamuone mwana wake mmodzi yekhayo iye adafika ku sukuluko nthawi yabwino koma mwana wake adali ku chipatala kukalandira mankhwala anamwali anzake adamuona mayi uja ndipo adati ndikuperekezeni komwe kuli mwana wanu iwo adakumana ndi anamwali ena ali pansewu kukamba nkhani zawo mwana wake uja fatuma anali mmodzi mwa anamwaliwo poti mayiyo samatha kuona sadadziwe kuti mwana wake adali uti koma akadadziwa akadamva mawu ake atayandikira pamalopo mayiyo adayitana fatuma anamwali enawo adangokhala du osayankha kumulekera fatuma kuti ayankhe koma iye sadayankhe mayiyo adayitana kachiwiri fatuma iye opanda manyazi adayankha nati iyeyo sali pano koma mawu akhala ngati a fatuma amene kodi si choncho siwe fatuma sine konse ndipo ndikhulupirira simutha kumuona iyeyo leroyo nkwabwino mungobwerera kumudzi mayi uja adayima kwa kanthawi kenaka adayamba ulendo wake wobwerera kwawo anamwali anzake omwe adali nawo adamva chisoni kwambiri kuona zinthu zachilendo zimenezi iwo adamuuza fatuma kuti akapepese kwa mayi wake koma iye sadagwedezeke kapena kuopa china chilichonse nthawi zambiri makolo amakonda ana awo kwambiri kuposa umo ana amakondera makolo awo ndi chamanyazi kuona ana amakhalidwe opusa ndi achabe otere ana saganiza za mavuto amene makolo adali nawo kuti iwo akhale amwayi omwe ali nawo lero chonde ana inu musakhale ngati fatuma chonde chonde chonde